mzinda wa jerusalemu unagawidwa pawiri western part inapatsidwa ku israeli ndipo eastern region anayipereka ku palestine ngakhale mzinda wotchuka wa bethlehem unali m'manja mwa apalestina umenewu ndi mzinda wofunikira kwambiri pakati pa akhristu mukapita m'baibulo pa luka amatiuza kuti yesu khristu anabadwira komweko rakelo mkazi wa yakobo anayikidwanso konko ngakhale akhristu ambiri achiluya amakhalanso komweko timaona mu nthawi ya khrisimasi kumapita alendo osiyanasiyana kuchokera ku africa europe ngakhale america kukaona malo ochititsa kaso akhristu amenewa amakaona malo amene kunabadwira yesu khristu amakaonanso chiliza cha rakelo ndi zina zambiri mmene ndakuuzirani kale kunena kuti 1947 united nations inapereka mzinda umenewu m'manja mwa mapalestina koma itangoyamba nkhondo 1948 ayuda anayamba kuthamangitsa aluya onse amene amakhala ku betelehemu komanso east jerusalem ambiri mwa anthu amenewa anasanduka marefugee m'maiko a egypt iraki komanso jordan tikumbutsane pano kunena kuti aluya ambiri amene amakhala ku east jerusalem komanso bethlehem anali akhristu sikuti onse anali asilamu chifukwa ambiri timasokoneza timaganiza kuti tikangoti aluya ndiye kuti ndi asilamu sizili choncho yayi mukapita ku jordan mukapeza akhristu ambirimbiri amene achasuli ndi azungu ndi aluya chimodzimodzinso ku palestine anthu amene amakhala ku bethlehem komanso ku east jerusalem anali akhristu koma achiluya ndiye itayamba nkhondo 1948 ayuda anayamba kuthamangitsa aluya amenewa amene amakhala ku betelehemu komanso east jerusalem anawathamangitsa ambiri anathawira ku egypt jordan iraq syria ndi maiko ena ndipo kumeneko anasanduka marefugee osakhalitsa israeli inajambula mapu awo amene amaonesa gaza ndi west bank ngati malo enieni a mapalestina ndakuwuzani kale kuti united nations 1947 anakhazikitsa mapu geographically palestine inapasidwa 44 percent of the land israeli inapasidwa 56 percent koma 1948 israeli inapitiriza kumenya aluya onse amene amakhala ku east jerusalem ndi bethlehem ndikuwathamangisa anapita kukunja kukakhala marefugee then anapanga mapu ena ndipo mapu amenewo amaonesa west bank ndi gaza ngati malo enieni a mapalestina olo mutakhala inuyo zimenezi simungalole malawi timamudziwa bwinobwino pamene anathera chitipa tusanje mchinji tunkhotakota ndiye kupezeke kuti wina akangobwera kunena kuti basi blantyre mulanje thyolo yonseyi ndi mbali imodzi ya mozambique komanso mchinji lilongwe zambia atatenga karonga komanso chitipa nkhatabay ife a tanzania atatenga zimenezi zovuta kwambiri kuti amalawi avomereze ndiye 1948 mapalestina amadziwa kuti ife tili ndi 44 of the land bethlehem komanso east jerusalem zonsezi ndi zathu kunapezeka kuti israel inathibula ndi kuwalanda then mapalestina anapitiriza kuwa mtima kuti no izizi sitilola nkhondo inapitirira 1967 kunachitika nkhondo ina israel inapanganso mapu ena atsopano mu nthawi imeneyi analanda betelehemu komanso east jerusalem atalanda zimenezi tinaona akumanga nyumba zawo ndithu ndikumawuza anthu awo ayuda kuti azikakhala kumene koko tiyerekeze zambia ilande mchinji ndi lilongwe ndi azipita kumene kujaku kumakamanga nyumba ndikumauza anthu akuzambia kuti tapitani muzikakhala ku lilongwe amalawi kuwathamangisako inu mungalole zimenezi ndi zimene zinachitika 1967 pamene israeli inalanda bethlehem komanso east jerusalem pofika 1980 ayuda anathamanga ndi kulandiratu east jerusalem and they claim the whole city as their capital city timamva masiku ano kunena kuti jerusalemu ndi mzinda wa ndi mzinda waukulu wa ku israeli ngakhale chakwera posachedwa pompa amanena kuti ife tikatsegula embassy ku jerusalemu koma sanasegule chifukwa iye uja akudziwa kunena kuti ndi zolakwika kwambiri kutsegula embassy ku jerusalemu chifukwa mzinda umene uja ndi wokanganirana 1947 mapu anaperekedwa kuti east jerusalem ndi mbali imodzi ya Palis- palestine west ndi ku israel koma 1967 analanda aisraeli analandiratu dera lonse lija ndikunena kuti jerusalemu ndi mzinda wathu by 1980 dziwani kuti zimenezi palibe anavomereza maiko onse ku united nations anakana ndipo anatsimikiza ponena kuti east jerusalem ndi mbali imodzi ya mapalestina komabe inu mukudziwa israeli sinamvere malamulo a united nations analanda jerusalemu kufikira lero ngakhale panopa jerusalem is part of israel komabe maiko ambiri pa dziko lapansi kuphatikiza malawi amakana kuti east jerusalem ndi mbali imodzi ya palestina mwachidule mizinda ya bethlehem komanso jerusalem yakhala yolimbirana kuyambira 1967 mzinda umenewu wa bethlehem wakhala ukulamulidwa ndi israeli kwa zaka zoposa 28 kuyambira 1967 nkudzalekeza 1995 pamene unaperekedwanso m'manja mwa mapalestina pamene ndikunena pano bethlehem imalamulidwa ndi mapalestina komano jerusalem anayiphatikiza ndipo ikulamulidwa ndi israeli koma ndakuwuzani kuti zimenezi zinachitika by force

mukunena kwawo a south africa amenewa akuti prime minister ameneyi waphetsa anthu 11000 osalakwa ambiri akudabwa kodi zimenezi ndi zotheka kuti icc ikamange mtsogoleri wa israeli mbuyomu george bush wa ku america ndi tony blair wa ku britain anapha anthu oposa 1 miliyoni ku iraki koma icc sinawamange vladimir putin akupha anthu ku ukraine icc kumusaka koma sanamangidwe tikukumbukira miyezi ingapo yapitayo south africa inali pambuyo kupanga sapoti putin

yapha Mapalestina oposa 11,000. Mzimayi uja wa ku South Africa amene amagwira ngati foreign minister wakhala akulankhulana ndi gulu la Hamas amawachita sapoti komanso sanawadzudzule zoyipa zimene anachita pa 7 October chifukwa tikudziwa bwinobwino kuti Hamas inachita zinthu zolakwika kwambiri ndi amene anayambitsa nkhondo imeneyi pa 7 October anapita ku Southern Israel ndi kupha a, Ayuda ambirimbiri komanso ena anawachita kidnap then israeli pochita react inapita ku gaza ndikuyamba kupha anthu so sitikunena kuti israeli ikuchita zabwino koma amene anayambisa ndi a hamas anayambisa choncho nkhondo ija panopa yavuta aliyense akupha nzake so in short south africa imeneyi ikuoneka kuti ili ndi mbali chifukwa chonena kuti zinachitika zimene zijazo za pa 7 october

onse akupha anthu osalakwa koma icc inasankha putin kukhala olakwa mpaka anamutulutsira warrant of arrest zonsezi zinkachitika chifukwa cha mphamvu za america ndi nato ndi amene ankalimbikitsa kuti putin amangidwe potengera ndi maudani awo ndiye mwina ambiri mukhoza kudabwa ndi chifukwa chani chipani cha anc kapena nene kuti ndi chifukwa chani boma la anc limadana kwambiri ndi israel apapa ndingokufotokozerani mwachidule mmene unayambira udani umenewu 1967 pamene anthu okuda amenyera ufulu wawo ku south africa boma la atsamunda lija limatchedwa kuti apartheid regime limene linkatsogoleredwa ndi john vorster linapanga ubale ndi israel chimene chinkachitika pa nthawi imeneyo ayuda ankatumiza zida za nkhondo zophera anthu akuda komanso vorster anapita kukacheza ku israeli mchaka cha 1976 pali zambiri zimene israeli inachita militarily komanso financially pothandiza atsamunda amenewa amene ankazunza anthu akuda ndiyebe potengera ndi ubale umenewu anthu ambiri achikuda ku south africa amadana kwambiri ndi israeli tikukumbukira pa maliro a nelson mandela prime minister benjamin netanyahu anayitanidwa kumeneko kuti akalankhule koma mwadzidzidzi chipani cha anc chinamuchotsa pa listi ya anthu olankhula zimenezi ndi umboni wonena kuti south africa imadana kwambiri ndi israeli ndipo amachita sapoti mapalestina ndi chifukwa chake ndakuuzani kuti pa 7 oktoba hamas itachitira chiwembu southern israel foreign minister mzimayi uja ku south africa analankhula ndi gulu la hamas pa foni koma sanawadzudzule kunena kuti zimene mwachitazi nzolakwika lero south africa yomweyo ikunena kuti inu icc tammangeni benjamin netanyahu akupha anthu osalakwa ku gaza zimenezi zikungoonetsera kunena kuti south africa ikuchita sapoti ma palestina